igbo mụrụ ekene m unu ihe anyị na-etigbu onwe anyị gidigidi gidigidi gidi na-azọ akụ nke ụwa n'ebe ihe niile dị n'ụwa ka onye ọbụla butesi akụ niile dị n'ụwa kedu ihe kedu ihe bụ ihe uru ọ ga-abala anyị ma emetezi enyi na onye ga-ebu akụ wee na mmụọ onye ga-ebu ego ụwa wee na mmụọ n'ebe nọ today bụ ini ozu ihe a na-akpọ graveyard n'ọnụ oyibo and ị na-ana n'akụkụ ị ga-afụ ihe edede we were like you before one day you will be like us na anyị dịka unu mgbe mbụ na emecha unu ga-adị ka anyị eziokwu anyị emecha dịka ha mana the question bụ kedu ihe ime mgbe ị dị ka anyị kedu ihe ndị bụ ga-echeta gị mgbe ị dị ka anyị kedu ife ime i so na ndị na-eli ego obodo ego community na-ebute ego na-eli gị bụ dibịa gị bụ politician gị bụ medical doctor gị bụ engineer kedu ihe ị na-eme kedu ihe ime n'obodo ka imere obodo ka imere society i so na ndị na-egbu dibia na-egbusisi ndị mmadụ na village na-egbusisi ndị ndị widow na-anara ndị mmadụ ihe ha n'ike maka na ị bụ dibia ọgwụ na-akụchi ndị mmadụ ike ma ndị nyere mbekwu afọ ma ndị kụchi ike ma ndị gburu ọnwụ ike ma ndị gburu igbu na na- na- na- n'ọnwụ mberede okporo ụzọ ma ndị gbubisi ndụ ha ma ndị gburu untimely death ọ ihe a ị na-alụ as dibia gịwa na-abụ medical doctor so na ndị na-ele organ

six feet down below iji go lands mmiri six feet just the place gị now six feet even ofu moto gị ama abadị n'ime ebe a with you so kedu ihe ị na-azọla akụnụba niile a kedu ife na-azọ akụ gị bụ governor ị na-ebuba ị bụ pastor were office gị na-anapụ ndị mmadụ ego sị na chukwu kwu thus said the lord but god did not say prophet ị na-ebuba imam ị na-eme nke gị na-eme mpụ everybody na na-eko na-eme ihe niile at the end of the day kedu ihe ebe ebe end n'ebe nketa mụwa ga-eketakwa ebe a the same day very soon I don't know mgbe Chukwu ji wee kpọ m all of us will be here look at it enye onye ọbụla nketa six feet six feet six feet onwede measurement onwede onye room ya ebe a nụwa lu ka room na ebe o bi kedu ihe imere mgbe ị dị ndụ what did you do when you are alive I'm not questioning the dead but I'm trying to say something you that are living I want ndị na-adị ndụ ka m na-agwa okwu a ihe niile na-agba ndị ka ego niile anyị na-ebukọ asị niile anyị na-asị na-ebu ego ndị mmadụ niile na-emegide niile anyị na-ele ndị anyị na-esend obodo bekee jebe ọlụ ịgba ashawo ndị anyị ji na-ewe na-ewe isi na-eme ihe niile na-anara akara aka at the end of the day ọkwa ebe a ka ị ga-end kwa up kedu ihe ị ga-agwa your ancestors na akara aka enye gị gị tinye talent enye gị n'iji ewe eme what are you going to tell your ancestors no tụnee ya atụne ka i wee malụ because igbu mmadụ dị easy mana ike mmadụ adịrọ easy igbucha igbu ikpa na-egbu na-egbu na-egbu na-egbu ha akpọgo ogbu mmadụ onye bụ dike na ihe na-egbu adịrọ mma igbucha ihe niile a na ebe ị na-end kwa onwere ndị niile anyị gbu ga-etinye gị na ha n'ini moto niile anyị na-azụkọwa ana niile anyị na-azụ those properties niile anasị ndị mmadụ na village etinye gị na ha ebe ahụ so ke the need of doing all those things oke ọchịchọ okwu m gwa dibịa ka m gwara ndị ụka the same thing ọ dịrọ iche ma onye ma onye ama isi ma muslim ma ụka ma ndị omenala ha ncha bụ ofu kedu ihe nje ihe ọkụkọ ihe na-akpa dibe ga na village na-agwọ nsị na aja chụfusie ndị ụmụnna ha n'obodo oyibo chụfusie ha anata anata kwụọ ha anata anata kpakọla na ha at end of the day ị na-ekwe na anawa ebe edebere ya 6 feet na o lurọdị 14 by 14 o lurọdị 12 by 2 standard room 12 by 12 o lurọdị ya ebe a ka edebere gị so kedu need of ihe niile anyị na-azọ nwanne m look at it we were like you before and one day you'll be like us that is true ọ bụrụ eme na-anwụ anwụ ha dị ka anyị mgbe mbụ mana emechaa na anyị ga-adị ka ha eziokwu ka ọ bụ eziokwu dide mana anyị ajụ onwe anyị kedu ihe unu mere mgbe unu dị ka anyị gbanwee nọ ndụ ka iji ndụ gị mee ị na-agba ashawo na-alụ hookup rụgide hookup end up with eze nwaanyị onye na-alụ mgbe ị nọ ndụ ị na-ezu ori zugide ori zuo ori bụrụzie pastọ bụ ejizuzo dị ha ya esi onye ụlọ ụka dị a sị na oshi ya dịgo ezuwezie oshi ndị ụka oshi eji baịbụl ezu abụrọ oshi egbe ọ kwa oshi eji baịbụl ezu izugide bute egbe zuo oshi egbe baịbụl zuokwa onye na-alụ igwe nwe gị igwe nwe gị nwa chineke ka ị wụ dibịa na-eme ọbara dule dibịa na-eme ọbara na-abụ isi oshi niile jeba na omenala ezukwa nke ndị omenala ezukwa onye ọbụla bụ onye oshi ọ depend ebe isi ezu nke gị onwe ndị ji egbe ezu onwe ndị ji baịbụl ezu onwe ndị ji afa ezu onwe ndị ji ọfọ ezu ka ebe nke gị isi ezu nke gị onwe ndị ji office ezu ndị politicians kedu ihe nke ị na-ezu na ya at end of day na ebe na ebe iketa so ihe niile na-agbanịgarịga bụ six feet ebe a na ya o lurọdị 12 by 12 so nwa nwa nke mmadụ jụọ onwe gị ajụjụ kedu ihe agwa ndị ancestors gị kedu ife ị ga-agwa ndị ancestors gị ọ ka m na-ekwu ị ga-agwa ndị ancestors gị gịnị kedu ife ị ga-agwa ha na iji ndụ gị wee mee nwa chukwu okike kere kedu ị ga-agwa ndị ancestors gị ihe niile anyị na-agba dịganịga nekwa ebe ọ bụ adọnyere gị moto gị n'ala adọnyere gị unu- ihe ka na-ewute m iwe bụ na- na ihe anụ a na your smallest room na your house dị bigger than this place edebe gị so kedu kedu kedu need of unit gatigadiga ihe niile anyị na-azọ ebe ka iji eje ebe end up ka jụọ onwe gị ajụjụ ọbụla n'ụwa ka ihe abụrụ ihe ga-abụ ezi amamihe lere gị nwa nke mmadụ ka onye kụziere ị were ya mụta ihe ihe niile anyị na-agba nganiga ebe ka iji aga na o nwere ebe iji aga ka legacy i debe n'ụwa ndị mmadụ ga-echeta gị ndị bụ na na-echeta gị bụ na sị onye ajọ mmadụ chukwu thank God na onye ahụ nwụkwalụ hei jehova thank God na onye ahụ nwụgo amadịọha thank God na onye ahụ nwụgo ka dịka ka ikulu ume onye ji echeta gị ka na sị hai ọ bụkwa na onye a nọ ya na ihe dị etu a ama mme onye eji echeta gị ka eji echeta gị ka legacy ị rapụ n'ụwa ajọ obi ajọ omume eji echeta gị n'ụwa ọ ka m sị ka m jụọ gị were aka gị jụọ onwe gị ajụjụ a ka emesịa nụ